ndị Igbo ọma na-anọnyere m abịara m ka anyị nọrọ mụ na unu nọtụkwa n'ụbọchị taa m bịa ka m kọwatụrụ anyị ihe gbasara ọjị ọjị anyị na-ata ata gịnị bụ ọjị ọjị bụ mkpụrụ osisi ndị Igbo na-eji eme mmemme ọjị bụ mkpụrụ osisi a na-ata ata osisi ọjị nwere ike mịa n'ụlọ maọbụ mịa n'ọhịa a bịa na mmemme ọbụla ọjị na-abụkarị isi mmemme ọ bụrụ na ewepụtaghị ọjị na mmemme ọbụla mmemme ahụ ezughị oke ndị mmadụ ga-ekwukwa okwu sị na afọ ọkwa mmemme ọjị na mmemme ahụ tupu ata ọjị a na-ebu ụzọ gọọ ya agọ ịgọ ọjị ihe ọ pụtara bụ ikpe ekpere a ga-abịa gọọ ọjị onye a na-enye ọjị ka ọ gọọ na-abụ otu onye n'ime ndị okenye bịara mmemme ahụ a ga-akpọlite otu n'ime okenye ọ bụghị nwatakịrị sị ya ngwa bịa gọọrọ anyị ọjị onye okenye ahụ ga-abịa gọọ ọjị sị ka ebe e si weta ọjị ahụ ka ọ na-amụba mmemme a bịara ka ọ gaa nke ọma ka ndị nna nna anyị ha takwa ọjị ndị bịara mmemme mgbe ha ga-ala ka ha lakwa nke ọma ọ ya ka a na-akpọ ịgọ ọjị mgbe a gọchara ọjị a ga-abịa nyezi nwatakịrị nwa okorobịa sị ya ka ọ waa ọjị okorobịa n'ebe ahụ agaghị aga buru efere ọjị bido wawa ma ọ bụrụ na ndị okenye n'ebe ahụ enyeghị ikikere ka o mee nke ahụ mana tupu ata ọjị n'ala Igbo ọjị na-enwekwa nsọ ọjị nwere nsọ o nwere ihe ndị ọjị na-asọ ọ bụghị onye ọbụla ka a na-enye ọjị sị ya ka ọ waa onye merụrụ ala n'obodo anaghị awa ọjị n'ala Igbo onye mere nsọ obodo mere arụ ọ naghị awa ọjị n'ala Igbo nwoke anakwanaghị awa ọjị na be ndị ọgọ ya nwaanyị anaghị awa ọjị nwaanyị n'ala Igbo anaghị arị elu ọjị ọjị a na-ekwu okwu ya ọjị ọjị karịsịa ọjị Igbo o nwere ụzọ ole ọ na-agba o nwechara nkewa nkewa i nweta ọjị gbawa ya ị ga-ahụ ole o nwere ndị na-agba ole na ole ha niile ole ahụ ha gbara nwechara ihe ọ pụtara n'ala Igbo ka anyị bido na nke mbụ ọjị gbara naanị otu ị bịa ka ị waa ọjị hụ na ọjị a dị kpụrụkpụrụ o nweghị nkewa ọ gbara naanị otu a na-akpọ ya ọjị ogbi a na-akpọ ya ọjị ogbi anaghị ata ya ata ndị Igbo anaghị ata ya ata ọjị ogbi maọbụ ọjị isi anaghị ata ya ata na ọjị nke gbara abụọ ka ha na-agba akpọ ọjị ịkụ aka Ọ na-abụ ọjị ejima, Igbo na-ewere ya na ọ bụ ezigbo ihe. Mana ọjị nke gbara atọ ka ha na-akpọ ọjị ikenga maọbụ ọjị dike. Ha na-ewere ya na ọ bụ ọjị na-eweta ihe ọma na-ewebatara ndị mmadụ ihe ọma ọjị nke gbara atọ ọjị ikenga maọbụ ọjị dike mana ọjị nke gbara anọ ka ha na-eweta na ọ bụ ọjị akụ na ụba n'ihi na ọjị anọ ahụ na-anọchi ahịa anọ nọ n'ala Igbo nke bụ eke orie afọ na nkwọ ama mme mara ya ha na-ewere ya na ọ na-ebute akụ na ụba ọjị gbara ahịa anọ na ọ bụ ọjị na-eweta ihe akụ na ụba ọjị nke gbara ise ka ha na-eweta na ọ bụ ọjị ọmụmụ na ọ na-ewebatara ha ọmụmụ Igbo i wee ọjị ya wụrụ na ọ gbara aka ise ya bụrụ na ọ gbara aka ise ọ na-anọchi ọ gosiri na ọjị ahụ na ọ bụ ọjị akụ na ụba ọ na-ewebata ihe ọma dị iche iche mana nke nke isii ọjị nke gbara isii i wee ọjị ya bụrụ na ọ gbara isii ndị Igbo na-ahụta ya na ọ bụ arụ na ọ wụ ọjị ihe ọjọọ na ọ bụ ọjị ọjị ihe ihe ihe ọjọọ ọjị na-eweta ihe ọjọọ ọjị na-ebute ihe ịsụ ude maọbụ ihe anya mmiri akwa ndị igbo na-atụfu ya ha anaghị ewere ya na ọ bụ ọjị ezigbo ihe ọjị gbara isii mana ọ bụrụ na e wee ọjị ya agbaa asaa igbo na-ewe ya na ọ bụ ọjị ugo ndị Igbo na-ahụta ya na ọ bụ ọjị ugo unu ma na nnụnụ a na-akpọ ugo ọ bụghị onye ọbụla na-ahụ ya nke a mere na ọ bụrụ na i wee ọjị n'ihi na ọ na-ara ahụ gị iwe ọjị ya dị gbaa asaa gbazuo izu ụka ole e nwere na otu izu a na-ahụta ya na ọ bụ ọjị ugo mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-aga gbuoro ya ọkụkọ ndị okenye na-adị ha onye ọbụla wara ọjị ya wụrụ na ọjị ahụ na ọ wara n'aka ya na ọ dị asaa ha na-aga gbuo ọkụkọ iji ṅụrịa n'ihi gịnị na o nwere ihe ọma na-aga ịbata na o nwere ezigbo ihe mmepe na o nwere akụ na ụba na o nwere ihe dị ukwuu dị ihe ọma ga-eme ka ezinụlọ ṅụrịa na-aga ịbatara onye ahụ nke onye a na-agbapụ ngwa ngwa gaa gbuo ọkụkọ were ya taa ọjị ahụ ihe ndị awụcha ọjị otu aha ọjị niile dị iche iche mkpụrụ ọjị ole mpe ọ gbara n'ala Igbo taa isi marakwa na nke mbụ na m sịrị gị na ọ bụ ọjị ogbi nke abụọ ọjị ejima nke na-ebute ihe ọma nke atọ ọjị ikenga nke bụ ọjị na-ewetakwa akụ na ụba nke ọzọ ọjị anọ nke bụ ahịa anọ nọ n'ala Igbo nke ise ọjị ọmụmụ ebe nke isii bụ nke a na-anaghị ha si na ọ bụ ọjị ihe ọjọọ nke asaa bụkwanụ ọjị ugo eji m aka na m akọwarala anyị ihe gbasara ọjị a n'ụbọchị taa o nwekwara ihe ị mụtara ndewo